moni ndine Jackie muziwa nkhani zina zimakhala ngati zabodza ukazimva eti zovuta kuzikhulupirira kuti izizi zachitikadi eh? zomwe zachitika ku mexico zachitika pa 20 september saturday last week mwana wamwalira wa zaka 14 mtsikana dzina lake paloma escobedo nde abambo ake anali akudabwa eti koyamba iwo anangolandira uthenga mwanayo akukhala ndi amayi ake ndi a stepfather a stepfather akewo ndi surgeon It- it- banja linatha ndi abambo a Carlos-wo ndi amayi ake amwana anangowauza kunena kuti "Ah, mwana wadwala wa- ali ndi covid kunena palomayo ali ndi covid ndi ndikhala out of reach simutha kundipeza pa foni chanjani ali ndi covid sapita ku sukulu wiki imeneyi abambo aja oh, okay mwana wadwala kenako akudabwa akulandira foni kuti paloma sali bwino ali ku chipatala a Carlos ndikuthamanga kuti mwana wanga akuti sali bwino kukampeza mwana ali pa coma ali chikomokere kuti "Ah, mwana watani and nde akuganiza pamene paja akudikirira by pa 20 mwana wamwalira iwo aja ah, ah, chachitika nchani akuti mosadziwika bwino msangamsanga akulandira death certificate death certificate akuti yani mtima kaya unatani kaya pneumonia inatani chifukwa cha covid akuti death certificate inafika msanga modabwitsa kuti ah, death certificate yafika chonchi msanga bwanji zimatenga nthawi atapita kumaliro kumaliro kuja pomwe amamuona mwana mbokosi mpamene anadabwa akuona mabere saizi ya mabere mwana kuti aa mwana iwe watani iwe ajankudabwa kuti aa chikuchitika ndi chani ke mwana nanga saumudziwa mwana wa zaka 14 mwana wawo ali mbokosi koma mwana mabere ali kuno and atati amuyang'anisitsa anaona mascars apolisi kuchita launch investigation kuona thupi la mwana mpamene amazadabwa kuzindikira kunena kuti chani mwana adali ndi mascars eti amayi akewo anamtenga ndi abambo a stepfather a stepfather kukhala surgeon kuchita decide kunena kuti ampange mwana surgery surgery yake yokulitsa mabere liposuction komanso bbl brazilian butt lift ija yokulitsa mbina ija mwana wa zaka 14 eti anagwirizana pa banja pawopo ndi mwanayo nkupanga zonena kuti awanamize abambowo mpamene amtenga kukapanga surgery ma surgery atatutu ma procedures atatu zinthu zonena kuti that is a lot and it's already too much kwa mwana nde apezeka kuti apanga suspend a surgeon-wo nkona analemba msangamsanga death certificate kufuna kuchita cover up chenicheni chomwe chatani chenicheni chomwe chachitika kuti asadziwike iye asagwidwe koma chifukwa choti abambo akewo a Carlos-wo anadabwa kunena kuti masikazi wandichani nkuchita call ma authorities nde awo achitidwa suspend pamene pakuchitidwa investigate chifukwa chonena kuti apeza kuti ndi zabodza zonena kuti mwana anafa ndi chani kaya koma akuti chifukwa cha procedure ayo kuti it was too much yapangisa kuti mtima wake utani ukanike kuchita handle zonse zomwe zinachitikira thupimo wamwalira nazo nde investigation ili ongoing akufuna kuti akuti awazenga milandu yakupha Ampa- amuzenga surgeon mulandu wokupha mwinanso ndi amayi ake omwe wawazenga nawo mulandu ndikusowa comment ndikusowa chonena kuti why you know koma imeneyi ndi nkhani yomwe ikuchitika ku mexico mwana wa zaka 14 akuti kukulisa thako kumuwonjezera mabere i don't know why